Moni, moni. Ndiye, anthu, mukudziwa kuti pa dziko pano kwakhala kukupangika ma experiment ambirimbiri, osiyanasiyana, ena owopsya, ena oyipa, ena ankhaza, kuti, kaya ma doctors, kaya akatswiri akafuna kupeza zinthu kapena kufufuza chinthu, amapanga ma experiment. Ena anapezeka kuti achita ma experiment pa miyoyo ya anthu, ena amapanga pa zinyama, ngakhale masiku anowa amaletsa kuti zisamagwiritsidwe ntchito pa anthu kapena zinyama. koma anthu samva amapitirizabe mwanseri eti nde pali experiment ina yake anapanga mu ma 1950s anapangisa ndi dr wina wake oti amagwira ntchito ku harvard university dzina lake dr kurt richter experiment yake amaitcha kuti the hope experiment nde zimene anapanga anakatenga mbewa mbewa zija anatenga mbewa zokwana 34 Koma zimene amachita nazo mbewa zija, anaika chijagi, mujagimu munali madzi. Anatenga mbewa zingapo kuziponya m'madzi muja. Ndiye mbewa zija zimayesesa kutani kusambira kuti zipulumuke. Zimalimbana nkusambira, koma pakangotha ti maminitsi 15, mbewa zija zimapezeka kuti zamira m'madzi muja nkufa. Anatenganso batch ya mbewa zina kuziponyanso mmadzi chimodzimodzi. Mbewa zija zinayesera kuphupha pamene paja kutani kulowa pansi kutani kenako within nthawi zake zomwezo by 15 minutes mbewa zija zatani zafa. Nde amaganiza zoti okay chomwe chikuwapangitsa chikupangitsa mbewazi kuti zisapitirize kulimbikira kuti kusambira kutani ndi chani kuti almost like kuti zagive up nkutani kumira. within nthawi yake yomweyi kuti ikamati 15 minutes mbewa zija zatani zafa nde anakatenganso mbewa zina anapeza kuti mbewa zija zomwe anazichita anaziponyanso m'madzi mbewa zija zinayambanso kuphupha chimodzimodzi ndiye kutsala pang'ono kukwana nthawi ija yoti mbewa zina zija zimakhala kuti zagive up zikumira m'madzi muja nkumafa zisanati zikumira zikufa anangotani kutulusa mbewa zija nkuzipanga revive kuzisamalira basi bwinobwino kupezeka kuti zayambanso kupuma bwinobwino zisanafe anazitulutsa zinangosala pang'ono kufa zitayamba kumira mbewa zija nkukhala bwinobwinonso nde zitakhala bwinobwino anaziponyanso m'madzi muja kubwerezanso experiment ija mbewa zija zinayambanso kusambira pamene paja kuyamba kuphupha kulimbana kuti zisamire koma ulendo uwu mbewa zija zinapezeka kuti zinapitiriza kuphupha mpaka nakutha 60 minutes nde anayamba kuganiza kuti nchifukwa chani zinatenga kuti apapa kachiwiri aka after kuwatulusamo nkuwaponyaso mmadzi muja mbewa zija zinatani zinasambirano nthawi yayitali kwambiri nde anaona kuti chimene chinasiyanitsa ndi hope kapena chiyembekezo chikhulupiriro because ulendo watha panalibe kunena kuti samakhulupirira kuti china chilichonse chiwathandiza basi kunali kungogiva kuti apapa tafa basi kenako nkuzitulutsa mbewa zija nthawi imeneyo ndi imene amaziponyanso kachiwiri zinali zonena kuti zaponyedwa zatsala pang'ono kumira yes pali mavuto zikuvutika kuchita swim koma zinali ndi chikhulupiriro kapena chiyembekezo kuti titulutsidwa tipulumutsidwa ngati mene tinapulumutsidwa last time ndipo poti panali chikhulupiriro kapena nditi chiyembekezo chimenecho mbewa zija zimalimbikirabe kumasambirabe kuma kudzitulutsa mutu ndi kupuma kena kuziloweso kudzitulutsa zinalimbana kwambiri chifukwa choti panali hope nde inasanduka experiment yotchuka kwambiri nde anaona kuti zimachita apply ku zinthu zambiri osati zinyama zokha kuti pakakhala chiyembekezo chonena kuti pali chipulumutso pali way out chinthu chimalimbikira kwambiri sichilolera kugonja chifukwa choti amakhala nchiyembekezo chonena kuti tipulumutsidwa tilimbikirebe nde pamene pali chikhulupiriro kapena chiyembekezo Anthu amalimbikirabe sagonja msanga. Ameneyo nde anali mapeto a chani? Hope experiment ndiyotchuka kwambiri ine ndangoiziwa kumene nkona ndikuikamba ndizakambaso experiment ina ma experiment ena ndi oyipa oopsa kwambiri izizi zimaoneka ndi nkhanza kwa mbewazo kuganiza kuti kuiponya mmadzi yambe kumira kumira kenako kuitulusa last minute yani ndi nkhanza koma imeneyo ndi experiment yomwe anapanga zikomo kwambiri.